c'est-à-dire mɔgɔ kana wuli kunfɛ ten dɔrɔn k'a fɔ ko n bɛna awari dɔ organiser parce que mali artisi ka ca ala ko tiɲɛ mali artisi ka ca n'i mali culture yɛrɛ ta k'a lajɛ a ka ca quoi a ka ca k'a fɔ k'i bɛ awari kɛ k'i bɛ i ni mɔgɔ minnu ka surun dɔrɔn ou bien soit mɔgɔ minnu i natalen don mɔgɔ minnu na k'a fɔ k'i ka t'olu dɔrɔn bila kategorinin dɔ la ten ten mali n'an ko an bɛ awari kɛ mali la il faut k'an k'an sigi anw yɛrɛ artisiw wo animatɛriw wo dj wo parce que f'a ka jate minɛ de jɔn ka son bɛ jouer boite kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ kelen ta kan san kɔnɔ jɔn ye hiti joli bɔ n'i taara bamakɔ boite joli joli la su kelen tɛ ban ka sɔrɔ i ma karisa ka son mɛn olu bɛɛ de bɛ kalikili arajo joli bɛ mali kɔnɔ o arajow bɛɛ baarakɛlaw kelen kelen kan ka sigi awari kɛnɛ kan o ye diyagoya de ye teleso joli bɛ yen a bɛɛ animatɛri kelen kelen kan ka sigi awari kɛnɛ kan manajɛriw kan ka sigi bɛɛ porodikitɛriw kan ka sigi bɛɛ bɛ sigi tabaliba dɔ de kan k'a fɔ ah bon ɲinan denmisɛnnin jɔn ye fɛn ci ka tɛmɛ bɛɛ kan ɲinan révélation jumɛn kɛra bon n'an bɛ nin bonya in di an bɛ nin di jɔn ma mais a kana ta kɛ k'a fɔ min ye awari organiser o ye n kɔrɔkɛ terikɛ ye donc diyagoya ye o bɛ n wele ka fɛn dɔ di yan tagalen ɲɛfɛ o la jamana nation yɛrɛ de bɛ malo mɔgɔ kelen tɛ malo nation de bɛ malo donc n t'a dɔn n'aw hakili b'a la ne ye video kɛ ka kuma mali awari mɔgɔw fɛ parce que au moins n'i ye n bɛ ka n yɛrɛ sɛgɛn ka baara min kɛ e tɛ se k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ k'a dɔnkiliw man di mɔgɔ tɛ k'u lamɛn n bɛ se k'o faamu mais mɔgɔ min bɛ ka lamɛn su fara tile kan fan bɛɛ fɛ mali kɔ n'a ɲɛ e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ awari kɛ k'a fɔ k'i t'o tigi don fɛn dɔ la quoi donc a kɛra cogo o cogo n'i bɛ awari show ninnu kɛ f'i ka bonya da aritisi bɛɛ de kan et puis temps de bɛ ta san kuturu bɛɛ de bɛ kɛ k'a lajɛ jɔn ye mun kɛ o de y'a to très généralement awariw bɛɛ bɛ bila san laban de la mois de décembre normalement parce que k'a daminɛ janvier la sisan fo décembre fo k'a ka lajɛ min ye min kɛ de jɔn sera ka mun kɛ jɔn kolaborela ni jɔn ye Mun ko ye mun buzz ye mɔgɔw dabali ban par exemple sisan n'a fɔra ko keji en featuring avec umu sangare bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye œuvre ba de ye quoi keji en featuring avec salifu keyita o ye œuvre ba de ye quoi donc fo bɛɛ ka jate minɛ de jɔn ye baara jumɛn kɛ puis jɔn bɛ ka baara kɛ cogo di parce que mɔgɔ dɔw bɛ surtout yɛrɛ dɔw sɛgɛnna musique in kɔnɔ de ɲanina trop donc u bɛ tiriki tɔɔrɔ min ala de b'a dɔn pour que ka se niveau ma bon k'a fɔ k'e ka baara i tɛ ka waleɲuman dɔn a la don o don a bɛ mɔgɔ décourager de quoi donc award kɛlaw ni minnu tulo bɛ n na kɔni a ye fɛn in kɛ ni hakili sigi ye ne m'a fɔ ko mɔgɔ si kana ta hali minnu ko man di ne ye a ye bɛɛ ta mais ni min b'a mériter dɔrɔn c'est tout bon dɛmɛ na sugu ka ca parce que ni ne ni ne ko n ko n bɛ kuma sisan ne bɛ se k'a fɔ n ko ne contribuera pour que maliyɛnw ka le meilleur groupe malien ne de y'o fondateur ye n'o ye jɔlɔkɔ ye o yɔrɔ kɔni dɛmɛ tɛ tɛmɛ o kan donc parce que et puis fana ne ka objectif ye mun ye o ye ka wuli ni n ka dugu ye n'o ye kati ye ne ka dɛmɛ fanba kan ka kow de ye fɔlɔ sinɔn k'a fɔ ko n ye dɔ ta sisan k'a fɔ ko n k'a fɔ o ma ko lil keji ubiyɛn keji junior ubiyɛn mariyaden junior nɔn nɔn nɔn i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ hali ni kɔnsɛyi ye i bɛ se ka ne ni n dɔgɔnin caman bɛ baro kɛ ne b'a f'u ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'aw cogo dɔn nin na a y'aw cogo dɔn nin na paseke an bɛ don min na i ko bi miliyari tɛ ne bolo k'a don u la sinɔn ni se bɛ ne ye k'a fɔ hali n dɔgɔnin dɔ ma na hɔn nin miliyɔn hakɛ in na i ka t'i ka kilipu kɛ n'a ye n'o se bɛ yen n b'a k'u ye u maa bɛɛ mɛ n bɛ se ka min fɔ o ye n'a se t'i ye i bɛ hakilina d'u ma sɔn ne nana n sigi sisan ko n ye karisa labɔ n ye karisa labɔ n ye karisa labɔ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ ne fana ye n yɛrɛ kɛ denmisɛnnin fitinin de ye sinɔn hali ne yɛrɛ ka generasɔn mɔgɔ baden de bɛ yen caman ye i tintin ne kan kuwa ka wuli dɔnku komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow kɛcogo la i tɛ se ka fɛn caman fɔ sinɔn mɔgɔ baden y'i gulon keji la k'i sɛmɛ keji la pour que ka se ka ko dɔ kɛ dɔnku hali duguma mɔgɔw yɛrɛ tɛ yɛrɛ sanfɛ mɔgɔw baden b'a la donc ne bɛ se k'a fɔ ne ye mɔgɔ baden dɛmɛ ne ye katigaw yɛrɛ dɛmɛ parce que katiga denmisɛnnin rappeur caman ye kariyara ka dɔnkili da sisan parce que keji bɛ dɔ b'anw fana bolo yan ko keji o y'a ɲɛ sɔrɔ donc ne bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ donc ne ye courage don dɔ la quoi ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ma an ka miziki in fɛn kɔnɔna la musicien ou bien soit artiste ou bien parce que ne bɛ bɛɛ jate artiste de fɛ n'i ko rappeur dɔrɔn i b'a i b'a tiɲɛ dɔɔnin quoi ne ni mɔgɔ caman ka di ni mɔgɔ caman ka di aw yɛrɛ b'a dɔn interview nin na a bɛ se ka kɛ i bɛ dɔ fɔ i bɛ ɲina dɔ kɔ o bɛ se ka digi dɔ fana la quoi sinon ni mɔgɔ minnu bɛ yaala yɛrɛ k'a fɔ n bɛ taa mɔgɔ minnu ɲini ne yɛrɛ se k'a fɔ ne ni mɔgɔ min bɛ vie yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ activités kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye memo ye n taa memo fɛ yen an bɛ barbecue kɛ an bɛ musique lamɛn an bɛ musique barow kɛ memo bɛ taa ne fɛ yen an bɛ barbecue kɛ an bɛ musique lamɛn an bɛ baro kɛ n'an an inspiré la an bɛ don studio kɔnɔ min kan ka min kɛ o b'o kɛ ee n bɛ iba bonya kosɛbɛ n bɛ iba bonya kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛna a miiri comme quoi que n bɛ jama ɲini na o tɛ mais ne ni iba y'a daminɛ a mɛnna ne hakili b'a la ne ni iba ni sidiki an y'a daminɛ depuis an si ma se nin ma fɔlɔ ne ni sidiki ye ɲɔgɔn dɔn ina concours de la sidiki fana sababu la ne ni iba ye ɲɔgɔn dɔn donc ne yɛrɛ delila ka iba ka album feere k'a ta k'a kɛ saka dɔ kɔnɔ ka yaala k'a feere donc ne ka bonya dɔrɔn de bɛ se iba ma et puis fana mɔgɔw bɛ fɛn caman miiri mali de la yan an b'a miiri k'a fɔ ko bon dɔ bɛ taa don dɔ ni ɲɔgɔn cɛ nanfigiya tɛ quoi dɔ ni dɔ ka di dɔ e ni dɔ ka di o ni dɔ in man di mais o si t'a bali k'a fɔ ko aw kan k'aw ka bonya lase ɲɔgɔn ma quoi ko in bɛɛ la bonya dɔrɔn de ka ɲi fɛn foyi tɛ ne ni ninnu cɛ ne ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ni bonya tɛ wa n'u ye ko kɛ n na n'a digira n na fana n tɛna n sigi facebook kan dɛ n tɛ interview kɔnɔ n bɛ taa f'u fɛ yen de parce que n b'u baw dɔn n b'u kɔrɔkɛw dɔn n b'u yɛrɛ dɔn n bɛ taa fɔ de cɛ karisa ye nin kɛ n'a ma diya n ye kana segin nin kan i terikɛ de ye ne ye i ka jo de ye ne ye ni ne ye fɛn k'i la a bɛ ɲɛnabɔ tan de a bɛ ɲɛnabɔ tan de donc ne ka élément ka ca young pô ni young pô ka di ni eh, calibre 27 laye djo ni laye djo kuma bɛɛ ni n bɛ bɔ n ka cɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na an bɛ fête kɛ an bɛ kuma kɛ bon ne kɔni ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye mais n'i b'i yɛrɛ dɔn dɛ parce que ne ni mɔgɔ caman fana ye jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala olu labanna ka kɛ lɛw ye donc n'i b'i yɛrɛ dɔn kɔni ne b'a fɔ n'i ye mɔgɔ duman ye ne bɛ se ka vi bɛɛ b'o ne ni mɔgɔ mɔgɔ vira bɛɛ b'o dɔn nin na foyi fɛn foyi ka di ne ye fête an ka taa an ka don boîte kɔnɔ dj ka kule dɔlɔ ka min a banna donc bɛɛ b'a dɔn ne ye mɔgɔ duman ye ne ni bɛɛ ka di ni fɛn bɛ fɛ yan ne ka kɛ teri ye mais kɛ mɔgɔ jɛlen ye dɔrɔn o de ka di ne ko freestyle fitinin dɔrɔn de yanni album cɛ a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye lil wayne ye parce que lil wayne ni an ye ne ka côté hip hop ta lil wayne ka influence ba de tun bɛ ne kan bɛɛ o ma dogo mɔgɔ la bon sisan dɔnkilida fana filɛ dɔnkili ka di i b'a dɔn dugu fila jamana fila bɛ se ka connecter artisi fila sababu la par exemple keji featuring burna boy o fana bɛ burna peut-être ne bɛ se ka burna inviter na mali la burna bɛ na a bɛ mali fana culture dɔw ye fɛn dɔw bɛ diya ye a yɛrɛ bɛ se k'olu fana exploiter a ka dɔnkili la ne ni wizkid bɛ se ka dɔnkili da ni eddy kenzo bɛ se ka dɔnkili da ni eh, shatta wale bɛ se ka dɔnkili da nin bɛɛ ye lien wɛrɛw de ye et puis n'aw donna ɲɔgɔn na n'a ye collaboration kɛ dɔ de bɛ se ka ala ala aw bɛ ka award ko kuma min ɲininkali kɛ par exemple ne ni mɔgɔ dɔnnenba dɔ mana fɛn kɛ a b'a fɔ aa cɛ ne yɛrɛ fana ni dɔ ye dɔnkili da dɛ o tigi fana maliyɛnw fana ka joba don a fana bɛ se ko caman na a y'a lajɛ a ka fana don na ou bien soit voilà ni min ŋaniya ka ɲi o b'a fɔ ko cɛ n'an ka keji ka kilipu minɛ k'a di telesow mɔgɔw ma trace ni fɛn ninnu na u ka bɔ donc ne ka rêve ye ka baara kɛ ni mɔgɔ baden ye international dɔrɔn tɛ hali mali dɔrɔn kɔnɔ par exemple an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw olu tununnen don ni n k'u tununnen don mɔgɔw tɛ k'u ka bonyaw d'u ma hali bi hali bi nɛba solo ninnu bɛ min na hali bi alu sam ninnu bɛ min na hali bi an kana to u ka sa ka sɔrɔ ka taa fɔ ko nin tun y'an ka nin ye ka sɔrɔ ka taa chevalier de l'ordre national di an kana to u ka sa minnu bɛ nin na kasemadi ninnu taara bako daɲɔn ninnu taara mangala ninnu taara an b'a nimisa a kɔnɔ hali bi parce que ni kun bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ne ni mangala tun bɛ fɛn dɔ kɛ ni bako daɲɔn bɛ fɛn dɔ kɛ mais n'a kɛra saya ye o ye ala ka kɛ ye i tɛ se ka foyi kɛ donc ne ka yɛrɛ bɛ ni mɔgɔ baden de ka baara kɛ umu sangare ye ee Tiken Jah Habib Koité min ye o yɛrɛ y'an fa ye donc international la Youssou Ndour ninnu bɛ yen ninnu bɛɛ ye anw ka mɔgɔbaw de ye quoi musique fana kɔnɔ ninnu y'anw ka jinɛw de ye quoi donc a ti an tɛ se k'a fɔ cogo si la k'anw tɛ fɛ an ni ninnu ka baara kɛ Angélique Kidjo ninnu bɛ yen ee ee a ka ca n'an taara donna n'a gangstama yɔrɔ ye Booba ninnu bɛ yen La Fouine ninnu bɛ yen Niska ninnu bɛ yen dɔnkilidala man ka dan yɔrɔ kelen na quoi mais n ka rêve yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔni o ye ni mɔgɔ min ka sigi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yanni ala ka n ka kalifa minɛ n na o ye lil wayne ye bon n ka kuma laban ye min ye dɔrɔn ee, maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ hali bi maliyɛnya tɛ mɔgɔ tiɲɛ o donc maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ baara ka ca mali la mɔgɔ ɲɛnama ka ca mali la hali bi hali bi maliyɛn kan k'a bila a kun na k'an bɛ retard de la hali bi kuma bɛɛ n bɛ segin o kan k'a fɔ an bɛ retard de la hali bi parce que n'i y'anw yɛrɛ ta k'a lajɛ an ye carrière an ye san hakɛ min kɛ carrière la ka tila ka n'a ye k'a fɔ k'anw bɛ vie cogo sugu dɔ la bi vraiment o man ka kɛ maliyɛn si ka fierté ye bi sanga ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka wari de don anw kun u bɛ ka anw anw kan ka kɛ sanu de ye maliyɛnw bolo quoi an kan ka kɛ sanu de ye maliyɛnw bolo an dɔnkilidalaw balontannaw b'a la bɛɛ b'a la c'est à dire il est temps maliyɛn k'a ka mɔgɔ dɛmɛ parce que anw yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ de la an ka an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi an bɛ k'a bɛɛ kɛ n'an yɛrɛ fanga de ye mais an ka waritigiw k'a bila u kun na ko artiste mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na an jagoyalen tɛ ka t'i fasa de da ou bien k'i tɔgɔ fɔ pour que i ka ko k'a ye mais an ka jeune baden de bɛ yen entrepreneur jeunew baden de bɛ yen wari b'u bolo tɔgɔw man d'u ye mais a ye ɲa an ma an mago b'aw la a ye wariw d'an ma an ka se k'an ka concert organiser a ye fara an kan an ka sponsorw ɲini a ye wariw d'an ma an ka se ka voyager ka taa dugu ni duguw la par exemple ni ne ko n bɛ dɔnkili da ni burna boy ye sisan ni wari tɛ ne bolo a bɛ kɛ cogo di hali n'a ko ok n sɔnna ka dɔnkili da mais n bɛ voyager de n bɛ taa ni n taara n bɛ hôtel ta n bɛ vie hôtel kɔnɔ an bɛ aller retour kɛ clip tournage studio session sarali bon k'a fɔ k'e yɛrɛ tɛ ka wari sɔrɔ fɔlɔ i ka art la i ka jamana kɔnɔ e bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di o de y'a to à chaque fois ne b'a fɔ minnu bilara an ɲɛ parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ ten de ala ye bɛɛ n'i ka wagati de don dɔw bɛ yen olu bilara anw ɲɛ ala ko tiɲɛ u ka sɔrɔ ka bon n'an ye u tɔgɔ bɔra n'an ye olu de kan k'u kɔfilɛ anw na sisan k'a fɔ ko a dɔ fana bɛ yen ne taara ka dɔ to mais dɔ fana bɛ yan fɛ n ma taa k'a to ko parce que n ka cɛya de don dɛ n tɛ ala de y'a kɛ n bilara nin titre in na donc olu de kan k'a fɔ n'an ka segin ka na an duguma mɔgɔw dɛmɛ an bɛ se ka mun de k'aw ye vraiment diɲɛnatigɛ la n'i ko mɔgɔ ma n bɛ se ka mun de k'i ye k'i dɛmɛ fɛn tɛ tɛmɛ o de kan ŋaniya yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o de kan quoi donc hali bi fanw ka tila tilali in dabila u k'a bila u kun na k'u ye fan jama kuturuba kelen dɔrɔn de bɛ mali kɔnɔ nin ye karisa ka jama ye o ninnu ye karatekaw ye o ninnu ye judokaw ye o ninnu ye extraterrestrew ye o nin bɛɛ ye manamanako de ye an bɛɛ ka baara kɛ jamana kelen ye ni min ta bɛ don min na bɛɛ ka bɔ ka t'o soutenir ne kɔni bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ ani hali bi an ka dugawu kɛ an ka mɔgɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw n'an ka fɛn bɛɛ ka dugawu kɛ hali bi mali taaɲɛ la parce que hali bi hali bi mali coronnen don donc an ka dugawu kɛ hali bi parce que eh, hali n'i y'a mɛn i bɛ taa concert kɛ kisɛ de tɛ ka ci ala k'an kisi o ma donc kɛlɛmisɛnnin minnu ni conflit minnu bɛ jamana kɔnɔ hali bi an ka dugawu kɛ u ka se ka ban pour que an yɛrɛ an yɛrɛ jagɛla juguw an bɛ se ka bɔ ka taa an ka boîte la tagaw n'an ka fɛnw na quoi donc ne ka kuma laban o de ye album bɛ nalen 26 mars fana bɛ nalen ne b'a dɔn an b'a fa fana